pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri ndimalize ndi mawu awa mvetserani ndimalize ndi mawu awa olo wina afune asafune dpp boma sitani ko sibwerera ndipo muuzane ku dpp mukhalira ma press conference tsiku na lilonse ndipo ine ngati secretary general sindikuyankhani nthawi ya ma press conference ndilibe nthawi yanga ndikuyendera chitukuko m'midzi kupanga misonkhano kwauza amalawi kuti mbava izi dpp sadzataninso kodi sadzabwereranso mabodza a bakili muluzi tv mabodza a dpp onse ali m'madzi
mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo cha kum'mawa this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm radio station muliko bwanji konse kumene muli amalawi tabwerera tafika kumudzi tabwerera tafika kumudzi tinali ku cape town kumene tinakaona ziwiri zitatu pano tabwerera kuti christmas tipange limodzi ndi makolo muli bwanji nonse amalawi madera onse osiyanasiyana chigawo chakum'mawa kuno ndifuna ndithamangire ku mulanje escom komanso ndifuna ndiuze mayi mathanga mayi mathanga ndakhala ndikukuyimbirani telefoni simukufuna kundiyankha ndiye ndimafuna ndiyankhire apa nanga si zikalephereka kuyankhidwa tikayimba telefoni kuli bwino tizibwera pa public mwina ana anu kapena azi anzanu kapena ogwira nanu ntchito akhoza kukupatsirani uthenga umenewu uthenga umene timakufunirani mayi mathanga ndi wonena kuti um, abale athu ku mulanje akuvutika abale athu ku mulanje akuvutika nkhani ya ku escom wamkulu wa ku escom wa ku mulanje akunena kuti kuti akathandize anthu mapolo anagwa tikalowera cha kwa mbiza ndi madera ena mapolo akhala akugwa mawaya ali pansi kufunika kuti aku escom apite kumene kuja akagwire ntchito koma anthu akapita ku escom akuuzidwa zonoti akuyenereka kupereka 350,000 kuti aescom apite ndiye sitikudziwa kunena kuti zimenezi mwazikhazikisa ku unduna ku unduna kwanuko kapena ku department ya ya magesi ndonena kuti kukakhala fault anthu akamapita kuti akakonze vutolo akuyenereka kulipiridwa ndi anthu akumuzi ndikunena pano ndi nyengo ya krismasi mababashop onse sakugwira ntchito madera ena kumulanje zigayo zonse sizikugwira ntchito ndizokhumudwisa mabizinesi onse amene amayenda chifukwa cha magesi panopa ayima nde takhala tikuimbirani foni amayi mathanga kuti muthamange ku escom mukaone kuti chikuchitika ndi chani chikupangisa kunena kuti wamkulu wa escom ku mulanje azauze anthu kuti apereke ndalama kuti ayikiridwe magesi chikuchitika kwenikweni ndi chani ndiye ndifunanso uthenga upite kwa azikuluakulu ena a chipani cha dpp ngati a bon kalindo akuimbirani foni kaya amakatani akuimbirani foni kaya ndi ndani amene mukuwadziwa amene muli nawo macontact awo choyambirira musakhale ndi maganizo zonena kuti munthu uyu akufuna andipemphe ndalama kapena munthu uyu akufuna andipemphe chimene chikufunika yankhani foni kapena yankhani meseji tilipo azikuluakulu ena amene mukatumiziridwa mameseji ofunika kwambiri simufuna kumachita atendi zimenezi ndi zimene zizapangise kunena kuti ufumu uwu peter mutharika akamazachoka uzavute kwa munthu amene azasiyiridweyo tisazikonde kwambiri ili ndi pempho langa azikuluakulu aku dpp tisazikonde kwambiri tikazikonda kwambiri tizaona ngati malodza kusogoloko tisayiwale amalawi anamukonda peter mutharika amalawi akumukondabe peter mutharika chifukwa cha mapulogalamu abwino ili ndi pempho langa ku dpp kunena kuti mukuyenera kugwirana manja mukuyenera ngati pali ziwiri zitatu zimene mukuziona kuti ndi zovuta pakati panu takhalani pansi ndinu akuluakulu sinu ana amalawi anakukhulupirirani kunena kuti chipani cha dpp chitabwereranso mboma chikhoza kuchita zinthu ndipo maumboni tili nawo suyu anthu akugula fetereza mu nthawi yake akuthira fetereza mu nthawi yake simunakatiguliretu fetereza ku buchalo a president ndiyamikire ndi nduna zanu zonse za boma ndiyamike anduna azachuma a mwanamveka sakugona usiku ndi usana kutipezera zitukuko kutipezera zina ndi zina chilowereni mboma a Mwanamveka atipezera ndalama osati za ngongole 200 billion imene apeza a Mwanamveka osati pa ngongole koma izi kapangeni chakuti izi kapangeni chakuti pano maiko a azungu alikhulupiriranso boma la malawi ngongole zina tayamba kukhululukidwa ubwino wa boma latsopano kupose pamenepo ndiye ndifuna ndikupempheni mmaunduna osiyanasiyana tatiyeni dzukani athandizeni amalawi zokokanakokana ku dpp tazisiyani zimenezo ndi zachikale tikufuna ife ndi chitukuko ndifuna ndibwereze nduna ya boma ina iliyonse mp wina aliyense amene apange zosemphana ndi peter mutharika ife ali mpopo tikhala tikubwera kuliuza dziko sitinyengerera kunena kuti awa ndi ndani awa ndi ndani awa ndi ndani koma kuli bwino dziko lidziwe kunena kuti unduna wakuti sukuyenda bwino akupangisa ndakuti chifukwa akupanga zakuti zakuti tiyeni mugwirane naye manja peter mutharika kuti dziko liyende chitsogolo amalawi anakudalirani tonse takudalirani kuti ndi chipani cha dpp chimene chitipatse zosowa zathu zimene tinazisowa mu zaka 5 pali nkhani

pali nkhani imene yagwedeza dziko nkhani imene yachitidwa create ndipo anthu ayankhula zambiri za mai jane ansah zimene zisali zimenezo amalawi zimene ndikunena kuti tiyeni tikondane pali kagulu kena ku dpp sikakuwafuna amai jane ansah nde akuwapangira maupo kagulu kameneko kakulumikizana ndi kagulu kena ka ku mcp nde kagulu ka ku mcp ndi kamene kauza anthu awo aso, a, a media kutulutsa chikalata chimene tachiona chimene chikutchula two- is it 2 billion or 200 billion yonena kuti mai jane ansah pamene akupita kunja akaononga ndalama zimenezo nkhani zimenezi ndi zaboza ineyo ndikunena kuti ndi zaboza chifukwa chonena kuti ndili ndi ma air ticket mukafuna kuti tiponye pa social media ndikuponyerani air ticket imodzi ya munthu mmodzi kuti muyione mai jane ansah sanagwiritse ntchito ndalama za boma mai jane ansah even mpando umene akukakwera mu ndege ndi mpando umene angakhale ine comrade ntanyiwa ntafuna kuti ndikupita kwina kwake ndikhoza kukakhalanso mpando umenewo kukakhala limodzi ndi mai jane ansah koma chifukwa chonoti pali katimu kena kamene sikakufunira zabwino amayi jane ansah ndiye akubwera ndi media ya mcp ndi cholinga chonoti aipise dzina la mai jane ansah a dpp apm anakhulupirira amai jane ansah ndiye tikamapanga za mseri ine ndikafika pa cha potopa ndiulula anthu amene akupanga maupo kuwapangira maupo amai jane ansah ndikafika potopa kukhala pheku sikupusa koma ndikulingalira namva achinyamata akuti kudya mutu ndikudya mutu kuti ndikamabwera ndibwere mwa mtundu wanji ndiye ndifuna ndikuwuzeni sitilola kunena kuti anthu mumsokoneze peter mutharika muwasokoneze mayi jane ansah mumsokoneze gangata chifukwa ndi katimu ka anthu nde tibwera tikatchula kuti anthu akudziweni aeni ake a chipani cha dpp akudziweni kunena kuti kodi ndi uyu kodi ndi uyu ndi uyu ndi amene afuna kusokoneza zinthu zayamba bwino tisasokoneze choncho amalawi ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti mai jane ansah sakuononga ndalama yanu analolera bwanji kunena kuti sakulandira salary kwa miyezi 5 a peter mutharika ndi a jane ansah sakulandira salary kwa miyezi 5 inu amene mumapanga masalary akuboma ngati muli ndi umboni wonena kuti peter wa mutharika walandirapo salary kapena jane ansah walandira salary mubweretse za fake tizidziwa chifukwa ku treasuryko ali mpoposo ali komweko so ngati anthu alolera kunena kuti miyezi 5 madzi sitikufuna kulandiranso salary dzikoli lasokonekera masalary athuwo athandizire mwina ndi mwina lero t- anthu akubwera iyayi mpaka ma radio station kupanga programu pa chinthu chimene chili cha fake ndiye ndifuna ndikuchenjezeni ku dpp amene mukupanga zinthu zofuna kuthana ndi mayi jane ansah mutha ndi inuyo ikakhala mcp mm, olo 2080 yo ndani amene azayivotera awa azayivera fungo pfepfepfe mpulogalamu yathu imene timaitcha nkhanga zaona ndiye ndikunena kuti ku dpp nonse amene mukupanga maupo simukuwafunira zabwino amai jane ansah ndikafika potopa ndikubwera ndikuululeni aeni ake achipani cha dpp icho akudziweni kunena kuti kodi amene akufuna kusokoneza ndi awa kuti nduna za boma zinatu zayamba bwino ntchito zawo ndipo anthu tikusangalala anthu tikukondwa ndikufunanso ndichenjeze ma activist azanga kunena kuti tiyeni tikhale ndi information yovomerezeka bwinobwino pamene tikufuna kuyankhula tamunyoza maicho tamunyoza mai navicha mai navicha munthu wosalakwa ndinayankhula mpulogalamu yanga ina ndikucheza ndi yanga fm kunena kuti mai navicha nkhani zimene zija sizikuzi- sizikuwakhuza iwo anangopanga dongosolo kunena kuti akuluakulu a mabungwe aitane mabungwe ena ndi maactivist kuti ayankhulane aphunzitsane kuti kodi ntchito tidzigwira bwanji ntchito imayenereka kuyigwira bwanji pamene ti- tili activist koma anthu ena tinafika paja ponena kuti sitinachite bwino ndifuna ndikupempheni kunena kuti tiyeni tisatero iyayi mayi ndosalakwa mayi ndosalakwa ngati kuli kulakwa ndi anthu amene anapatsidwa chinthu kuti achiyendese ndi amene anachisokoneza koma tiyeni tivomereze zachitika zachitika maso athu apite patsogolo tiyeni tigwire ntchito yotumikira dziko lathu this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm muli bwanji alule makatani muli bwanji nyani wa mphongo muli bwanji a bon kalindo don't trust muli bwanji lufewa lufewa muli bwanji

akutuye mpakale kunjenjemera ali wadwala alipo munthu osadwala ndiye wina ndi uyu wanamizira msanayo ndikubwera ndi imeneyoyo wanamizira kudwala msanayo ndikubwera nayo imeneyo chigawo china pa Limpopo fm nali ndine komuweli